pour que ci ka sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma taga yɔrɔ jan a sirɔ lamɛnba mais kaseti in titre de ye jumɛn ye ko le coran qualifie nous tous les maliens des mécréants a sirɔ lamɛnba mais kaseti in titre de ye ko le coran qualifie nous tous les maliens des mécréants o kɔrɔ de ye bamanankan na lamɛnba ko kuranɛ kan k'an maliyɛn bɛɛ wele k'an bɛɛ kaafiri lamɛnba nin kaseti titre de ko kuranɛ kan k'an maliyɛn bɛɛ wele k'an bɛɛ kaafiri ayiwa lamɛnba n y'a f'i ye a tulo b'a ka kalanden a n'aw balima de kan na n'o ye siyaka bɛrɛte ka bɔ sikaso mara la ka bɔ sikaso dugu min na k'o ye kilela ye a ni sikaso cɛ kilomɛtiri bi naani duuru a bɛ sikaso ni kucala cɛ n bali y'a dɔn nin tɛ ne ka kaseti fɔlɔ ye dɛ nin tɛ ne ka video fɔlɔ ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'a hakili la an ye ɲɔgɔn dɔn ka ban n'an ye ɲɔgɔn dɔn an tɛ ɲɔgɔn minɛ tɔgɔ la n'an ye ɲɔgɔn dɔn n'o k'i ma ko kuranɛ kan k'an maliyɛn bɛɛ wele k'an bɛɛ kafiri lamɛnba ayiwa ne m'a fɔ ko bɛrɛte bɛ kan ka maliyɛn bɛɛ wele ko maliyɛn bɛɛ kafiri dɛ ne m'o fɔ e ne m'a fɔ ko bɛrɛte bɛ kan ka maliyɛn bɛɛ wele maliyɛn bɛɛ kafiri la ne ko n ko kuranɛ de bɛ kan ka maliyɛn bɛɛ wele k'an bɛɛ kafiri y'a dɔn lamɛnbaa o ko sɔn ka nɔgɔ dɛ a sɔn nɔgɔma yɔrɔ ye jumɛn ye sabu ne m'a fɔ a fɔra ko kuranɛ de y'a fɔ lamɛnbaa n'a fɔra ko kuranɛ ye fɛn min fɔ lamɛnbaa ala de y'o fɔ dɛ.

ne de ko n ko kuranɛ y'a fɔ o tuma na a taga kɛ kuma fila yɔrɔ jumɛn ye a fɔlɔ a ka taga sɔrɔ cani yɛrɛ yɛrɛ la kuranɛ y'a fɔ lamɛnba walima a ka taga sɔrɔ cani yɛrɛ yɛrɛ la kuranɛ m'a fɔ o kuma fila de bɛ yen sisan mɛ n bɛ layidu kelen d'i ma n bɛ layidu kelen d'i ma n'a tagala sɔrɔ ko kuranɛ m'a fɔ lamɛnba n b'o layidu d'i ma n'a taara sɔrɔ ko kuranɛ tɛ kan k'an maliyɛn bɛɛ wele k'an bɛɛ kafiri

ne taga lahara ne tɛ wajuli kɛ bilen ne de ko ten walahi dɔnbaa ka ye ne seere nin y'a kumasen fɔlɔ ye lamɛnbaa a yɔrɔ filanan ye jumɛn ye soit a ka taga sɔrɔ ko kuranɛ y'a fɔ cani yɛrɛ yɛrɛ la lamɛnbaa n'a taga sɔrɔ ko kuranɛ y'a fɔ cani yɛrɛ yɛrɛ la o tuma na ne tɛ se ka jalaki dɛ a sira ne se ka jalaki sira kelen min fɛ o de ye n'a taga sɔrɔ kuranɛ m'a fɔ o tuma de la ne se ka jalaki mɛ lamɛnba n'a y'a sɔrɔ ko kuranɛ kan k'an maliyɛn bɛɛ wele k'an bɛɛ kafiri ne jalaki yɔrɔ min y'a dɔn ne tɛ se ka jalaki dɛ fo n'i ye ne fɔ ka ne tɔɲɔ sabu ne ye can fɔ e ye mɔgɔ min bɛ can fɔ e ye lamɛnbaa o de ye nin ye n'i ɲin ma se ka can f'i ye i b'i jugu sara k'a f'i ye

pour que i k'a dɔn dama ko jaa anw de ɲɛna k'an bɛ silamɛya la mais ala fɛ ala kan k'an bɛɛ wele k'an bɛɛ kafiri a ka dɔnnibaaw ɲɛ wagalen ɲɛna o ma se ka foyi de kɛ lamɛnba a sira kabini san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ fo ka taga bila san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ ala ko de hali silamɛya ma tile kelen k'an fɛ yen fɔlɔ kalo t'a la o c'est à dire kalotigɛla de seere bɛ ba kɔ lamɛnba ou bien kalotigɛla de seere bɛ ba kɔ ne seere ye jɔni ye a ka dɔnnibaa fɛ n'a sɔrɔla ala m'a fɔ n'a y'o cɛ kelen sɔrɔ o la a y'o tigɛ di n ma lamɛnba o cɛ si hali n'o tigɛ fila fa ka na o tɛ sɔn ka na lamɛnba ala y'a fɔ de n bɛ n'a bɔ kuranɛ kɔnɔ k'a d'i ma sisan walahi ala kan k'an bɛɛ wele an bɛɛ maliyɛnw k'an bɛɛ kafiri kuranɛ kɔnɔ a sidɔnna n b'a bɔ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ kelen n b'a d'i ma ka kasɛti in tigɛ a kuma ti caya a kuma ti caya a sidɔn a kuma ti caya sabu can can kuma o fɔ man go ala y'an wele kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ jumɛn k'an bɛɛ kafiri k'an to seli la k'an to sunkalo tile bi saba sun na ani k'an to jagabɔ la lamɛnba ala y'an wele kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ jumɛn k'an bɛɛ kafiri a sidɔn n b'a d'i ma kuranɛ kɔnɔ sisan kuranɛ sura duurunan ni aya bi naani ni naani na n'an danna o dama ma o dama b'a bɔ ka sɔrɔ o dama yɛrɛ tɛ n bɛ sura kelen fara n bɛ yɔrɔ kelen fara kan bilen kuranɛ sura duurunan ni aya bi naani ni duurunan ani kuranɛ sura duurunan ni aya bi naani ni wolonwulanan ne y'a f'i ye karamɔgɔ ma taama nin dugukolo kan min ye ne kalan kuranɛ na dɛ ni ne ye kuranɛ dɔn setigi ala yɛrɛ de ye n kalan kuranɛ na

mais n tɛ laadiribaliya ta d'i ma n tɛ filibaganciya ta d'i ma a y'an wele yɔrɔ saba de la ka gan ɲɔgɔn na lamɛnba a fɔlɔ a ko k'an bɛɛ kafiri o m'a bɔ a ye min tugu a la a ko k'an bɛɛ injuste laadiribaliw o m'a bɔ a ye min tugu o la k'an bɛɛ filibaganciw a y'o bɛɛ de fɔ ni dalilu kelen de ye ko mun na wale dɔ bɛ yen an ma sɔn k'o wale kɛ an m'o wale kɛ dɛ lamɛnba ala de filɛ k'an wele sa siɲɛ saba ka gan ɲɔgɔn na kuranɛ kɔnɔ mais n bɛ siɲɛ kelen ta de d'i ma kɔmi ne y'o de kɛ kasɛti titiri ye a ko yɔrɔ min k'an bɛɛ kafiri a sira o m'a bɔ a ko k'an bɛɛ laadiribaliw o m'a bɔ k'an bɛɛ filibaganciw lamɛnba a y'o bɛɛ fɔ ten a y'o bɛɛ fɔ ten ka da dalilu jumɛn de kan nin bɛɛ fɔla de ko kelen de kama ko kelen de bɛ ala ko an b'o de kɛ an ma sɔn dɛ lamɛnba vu que an ma sɔn k'o ko kɛ dɛ ala de filɛ k'an wele nin siɲɛ saba bɛɛ la k'an kafiri o m'a bɔ k'an laadiribali o m'a bɔ ko wa k'an filibaganciw ko kelen dama kama lamɛnba ko kelen dama kama o ye jumɛn ye ala k'i ma kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura duurunan ni aya bi naani ni naani na ala ko cogo di

lamɛnba e bɛ kuranɛ dɔn i bɛ kuranɛ kɔni dɔn au moins i kan ka sɔrɔ i ye kuranɛ dɔn lamɛnba n'i bɛ kuranɛ dɔn o tuma na ala y'an wele kafiri sira min fɛ n bɛ n'o sira de f'i ye sisan o kuranɛ kɔnɔ kitiw de bɛ kuranɛ kɔnɔ kitiw de bɛ kuranɛ kɔnɔ a faamu ka ɲɛ kitiw de bɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ kiti dɔn kiti de kɔrɔ ye ni maa ye ko kɛ min ma ɲɛ silamɛya la tajuru sara min kan ka kɛ o tigi la dɛ olu de bɛ kuranɛ kɔnɔ ni maa ye fɛn kɛ silamɛya la tiɲɛni na min ma ɲɛ tajuru sara min kan ka bɔ o tigi la dɛ olu de bɛ kuranɛ kɔnɔ walima aw kan ka baara kɛ cogo min o de bɛ kuranɛ kɔnɔ lamɛnba ala ye kuranɛ jigin de kanw de bɛ kuranɛ kɔnɔ kumakanw de bɛ kuranɛ kɔnɔ

kana kuma tɛ a koyi a ye zoncɛ minɛ a y'a bolo tigɛ a ye zonmuso minɛ a y'a bolo tigɛ lamɛnba o ye kiri fɔlɔ ye mɛ filanan jumɛn d'i ma o ye jɛnɛyakɛlaw ta ye a sidɔn n'i ko jɛnɛyakɛla jɛnɛyakɛla mɔdɛli fila ye jɛnɛyakɛla dɔw bɛ yen minnu ma furu kɛ fɔlɔ

o ka gɛɲɛ kɛmɛ b'o la k'o bila o tɛ kiri filanan ye fɔlɔ tun ye zon ta ye filanan o ye jɛnɛyakɛla min ma furu kɛ sabanan an b'o d'i ma k'a tɔ to yen mun na sabu n'an y'a caya i kana na tunu sinɔn saba tɛ koyi kuranɛ falen de don nin ɲɔgɔnnaw de la a sidɔn kuranɛ falen de don nin ɲɔgɔnnaw de la mɛ n bɛ saba dama d'i ma ni n ye saba d'i ma e hakili kama pour que i kana na tunu ni n y'a caya kojugu n b'a tɔ to yen mɛ nin saba dama kan k'i bɔ fɔlɔ an bɛ jɛnɛyakɛlaw de fɛ minnu ma furu kɛ a sabanan ye jumɛn ye ni jɛnɛyakɛla min ye furu kɛ o kɔrɔ ye ni maa o maa ye furu kɛ silamɛya la ka tila ka jɛnɛya kɛ kuranɛ ko ka min kɛ o tigi la n b'o de d'i ma sisan o ye jumɛn ye lamɛnba ni maa o maa ye furu kɛ silamɛya la a kɛra cɛ ye o walima a kɛra muso ye o ka furu kɛ ka tila ka jɛnɛya kɛ silamɛya la lamɛnba kuma fila tɛ koyi o tigi bɛ don dingɛ kɔnɔ bi k'a bon ni fara ye fo k'a fa i b'o kɔrɔ dɔn a bɛ dingɛ sen a b'a don dingɛ kɔnɔ kan ka n'a bila f'a yan na a kunkolo tɔ min bɛ bɔ sanfɛ a b'o bon ni fara ye fo k'a fa o y'o dilan cogo bɛɛ ye tan kana t'a la kuma fila t'a la a sidɔn o tuma de la ni maa o maa ye jɛnɛya kɛ silamɛya la ka sɔrɔ a ma furu kɛ

lamɛnba an b'a tɔ to mɛ nin t'a bɛɛ ye kiti wɛrɛ dɔw bɛ yen a ka ca n'i ye mɔgɔ faga silamɛya la min kan ka k'i la o bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ yen lamɛnba a bɛɛ de bɛ yen nin ɲɔgɔnna caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ n ye saba dama de d'i ma k'a tɔ to yen i yɛrɛ ni minnu na san bɛɛ lamɛnba ala y'an wele kafiri kun jumɛn na ala ko ten sisan ko wa man lam yahkum bimanzalallah fa ulaika humul kafirun i y'a kɔrɔ mɛn sisan ala ko ko ni nin kitiw tɛ boli mɔgɔ o mɔgɔ de fɛ ni jamana o jamana tɛ baara kɛ ni nin kiti ninnu ye k'a bɛ fɔ a jamanaden bɛɛ de ma kafiriw lamɛnba ko ni nin kitiw tɛ boli jamana o jamana kɔnɔ wa man lam yahkum bimanzalallah ko ni nin kiti ninnu tɛ boli jamana o jamana kɔnɔ ni jamakulu o jamakulu tɛ baara kɛ ni nin kiti fɔlen ninnu ye fa ulaika humul kafirun k'a bɛ fɔ jamanaden bɛɛ de ma ko kafiru a kuma fɔ man go koyi lamɛnba ne kɔni fɛ yen kuma fɔ man go dɛ sabu can tɛ ne da jeni a kɛra masakɛ ye o a kɛra perezidan ye o a kɛra karamɔgɔba ye o can tɛ ne da jeni dɛ mali o de la a ka karamɔgɔw m'a fɔ a ye ne filɛ ka n sɛmɛ ala la k'a wulibali bɛɛ fɔ a ye sabu can tɛ ne da jeni a sirɔ can tɛ ne da jeni can ka kan ka fɔ de lamɛnba sabu bɛɛ tɛ kalontigi ye bɛɛ tɛ se ka kɛ naafigiya mɔgɔ ye walima k'i da je can ka i ɲɛ b'a la an bɛ zoro kunna k'a kɛ n'a fɔ foyi tɛ lamɛnba nin y'ala ta fɔ nin a banna sa a banna koyi ko ni jama waman lam yahkum biman zalala n ye kiti minnu f'i ye sa n'o ye ka zonw bolo tigɛ ani ka jɛnɛyakɛlaw bugɔ ni busan siɲɛ kɛmɛ minnu ma furu kɛ ani ka tila ka jɛnɛyakɛlaw don dingɛ kɔnɔ k'o bon ni fara ye fo k'o fa minnu ye furu kɛ ko n'o kiitiw tɛ boli jamana o jamana na ko k'a f'a jamanaden bɛɛ ma kafiriw o kɔrɔ di a jamana moriw a jamana dɔnnibaaw a jamana wajulikɛlaw a karamɔgɔw a alimamu a faamaw a dutigiw a dudenw a cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba ko k'a f'a bɛɛ ma kafiriw aya kuma banna dɛ lamɛnba ka jɔn kɛ seere ye ka dɔnnibaw kɛ seere ni min sɔgɔsɔgɔla dama a y'an ɲɛ kɛ naani ye dɛ o t'o banni lamɛnbaa o y'aw janfa a mɛnna sa an bɛ min na bi a ka haramuya ni silamɛya walahi walahi walahi an bɛ min na bi c'est-à-dire a b'e de kabakoya o de la i ye titiri ye i y'a ye ko le coran qualifie les musulmans a tɔgɔ di les maliens de mécréants e kɔni e kun kabakoyala e kun kabakoyala quoi ou bien e kun kabakoyala mais n ma jigi e la sabu i t'a dɔn a sirɔ ni tɛ san dɔ de b'a minɛ a ko la wallahi n ma jigi e la a titiri y'e kabakoya mun na sabu e t'a dɔn o de la i ka i t'a dɔn kama yafa bɛ yen quoi sabu i kun t'a dɔn mais a y'a dɔn sisan dɛ wala ko bɛ tan de kana ko ye tan ɲɛ na tan i bɛ don a kɔnɔ de k'a sifilɛ n'i ye min sɛbɛnlen ye i bɛ don a kɔnɔ bi n'i donna a kɔnɔ de i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ni can don walima kalon don mais n'i y'a ye tan kɛnɛ kan ka sin k'a juger tan o ye mun ko ye lamɛnbaa a tɛ kɛ ten i bɛ don a kɔnɔ ten a sirɔ nin y'o bannen ye tan kuma fila tɛ yen n tɛna kuma caya pour que e kana na tunu kojugu kuranɛ kɔnɔ kitiw de bɛ yen lamɛnba n y'a kiti fɔlɔ d'i ma ko ka zon bolo tigɛ kuranɛ suran duurunan ni aya bi saba ni seeginan ko ka zon bolo tigɛ ko zon cɛman ni zon musoman k'o bolow tigɛ silamɛya la o ka bɔ yen kuranɛ suran mugan ni naaninan ni aya filanan ko ni maa o maa ye jɛnɛya kɛ silamɛya la maa min ma furu kɛ ka gɛrɛ kɛmɛ bɔ o tigi la k'o bila o kɔ rɔ cɛni ni denni a sirɔ o kɔ o kɔfɛ ko ni maa o maa ye jɛnɛya kɛ silamɛya la maa min ye furu kɛ ko k'o tigi don dingɛ kɔnɔ k'o bon ni fara ye fo k'o fa olu ye kitiw de ye ala ko kurana suran duurunan ni aya bi naani ni naaninan wa man lam yahkum bima anzalallah ko ni maa o maa ti baara kɛ ni nin kiti ninnu ye

o ma kɛ dɛ ani zon bolo ma tigɛ jamana min na ala ko k'o jamanadenw wele cogo di lamɛnbaa kana sɔn i k'an wele cogoya wɛrɛ la min tɛ kafiriya ye dɛ la n'i y'o kɛ o y'i kɛlen ye maa o maa y'o kɛ o y'a tigi kɛlen ye kafiri ye deux fois sabu i bɛ mali la ye o y'i kɛ kafiri ye une fois deuxième fois ala y'an wele kafiri o ma bɛn e ma n'o ma bɛn e ma n'ala y'o dɔn e la i kafiriyala siɲɛ fila dɛ walahi

asirɔ lamɛnbaa n'i wale min kɛ o tɔgɔ de bɛ wele e la an ma foyi de kɛ o de la ala y'an wele an bɛɛ kafiri wa o don fana o de don a kuma sirɔ ci lasela ka ban o de la a ka karamɔgɔ y'aw janfa dɛ a ka karamɔgɔ y'aw janfa a ka karamɔgɔ y'aw janfa lamɛnbaa k'a daminɛ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ dix-neuf cent soixante kabini mali y'a yɛrɛ ta san min fo ka n'a bila san ba fila tan ni wɔɔrɔ k'a daminɛ o don na fo bi dɛ lamɛnbaa hali silamɛya ma tile kelen kɛ mali la fɔlɔ dasako fɔ tɛ dɛ ni dɔnnibaga min yɛlɛla dama a y'o tigɛ di n ma lamɛnbaa a ti a ti k'a daminɛ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ fo ka n'a bila san ba fila tan ni wɔɔrɔ silamɛya ma munumunu mali la fɔlɔ fɛn min ye silamɛya kɔn mali la o ye seli de ye seli de ye silamɛya kɔn mali la lamɛnbaa silamɛya ti nin ye ala ye k'an wele sa e delila ka zon jumɛn de bolo tigɛtɔla ye

mais hali bi i bɛ misiri kulotɔ ye fan bɛɛ walima kuranna kalantɔ ye fan bɛɛ a sirɔ inshallah i y'a kun dɔn sisan dɛ an tɛ kasɛti in tigɛ sabu nafa t'a kuma caman na bilen an bɛ kasɛti in ɲini k'a tigɛ nafa t'a kuma caman na a sirɔ ni cantigi y'a ka can sɔrɔ i b'o ko ban an kana o kuma caya nin ko in ye yɔrɔnin fitinin de ye ni yɔrɔnin min d'i ma n'i mako b'a jamujan tɔ la n'i mako b'a jamujan tɔ la o bɛ internet sanfɛ a ka ca n t'a da dɔn yɛrɛ n ye nin kɛ surumani de ye pour que bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogo min a sirɔ lamɛnbaa n'i mako b'a jamujanw na a tape internet sanfɛ dama i n'a fɔ i dɔn tape cogo min monsieur berthé virgule mali ou bien issiaka berthé ou bien berthé virgule mali i b'a bɛɛ sɔrɔ yen bamanankan bɛ yen tubabukan bɛ yen anglɛkan bɛ yen i b'a bɛɛ sɔrɔ yen a kuma bɛ sirɔ mais nin bɛɛ kɔfɛ ne a y'a ka dɔnnibaa nin kumatɔla in kɔfɛ lamɛnbaa n b'aw deli ala n'a kira kama a ye a y'o dɔnnibaa tigɛ di n ma a y'an ɲɛ kɛ naani

min b'an bɔ kafiriya la o tɛ jaka bɔ ye bilen a sirɔ fɛn min b'an bɔ kafiriya la dɛ lamɛnbaa ala y'an wele kafiri sira min fɛ an bɛ bɔ o sira de kan n'an bɔra o sira kan an bɛ kɛ silamɛw ye mais tant que an ma bɔ o sira kan an bɛ to kafiriya in de la fo ka lahara jɔ o ye sira jumɛn ye ala ko de ni minnu ma kiti ni kuranna ye a bɛ f'olu de ma kafiriw o tuma na ala y'an wele kafiriw pourquoi sabu an tɛ kiti ni kuranna ye an bɛ kɛ silamɛw ye sira jumɛn fɛ n'an kitila ni kuranna ye san min a banna kuma fila tɛ koyi cantigi bɛɛ y'a dɔn k'o de don ala y'an wele an bɛɛ kafiri ko parce que an tɛ baara kɛ ni kuranna ye zon bolo tɛ tigɛ jɛnɛyakɛla tɛ bugɔ ni busan ye siɲɛ kɛmɛ min ma furu kɛ jɛnɛyakɛla tɛ don dingɛ kɔnɔ k'a bon ni fara ye fo k'a fa su ni ni n'a sɔrɔ a ye furu kɛ o min ma kɛ dɛ ala y'an wele k'an bɛɛ kafiri o de kama o tuma na an bɛ kɛ silamɛw ye san jumɛn

abshiro ala ka waati wɛrɛ yira